Igbo ndị ọma na-ege ntị ndewonụ ya dịkwara unu na mma unu lee anya unu ga-afụ onye mụ na ya nọ ebe a n'ụbọchị taa tupu anyị agawa n'iru m ga-enye ohere ka ọ kọwaa onwe ya ka unu mara onye mụ na ya nọ ndewonụ afa m bụ nwa ada Ariahụ Oluebube Irene obi juru m na aṅụrị na ebe a today
ndewo nwa ada Oluebube tupu anyị agawa n'iru achọrọ m iji ohere a na-ekele nwaada Oluebube onye nke wepụtara ohere ya ịnọnyere anyị na ụlọ ọrụ Salem TV taa ka anyị na ya nwee mkparịta ụka n'ọtụtụ ihe ndị dị iche Ee, anyị nwere ọtụtụ ajụjụ ndị nke anyị ga-ajụ ya mana ajụjụ isi mbụ nke anyị ga-ajụ ya n'ụbọchị taa bụ ee, nwaada Oluebube kee ihe i chere mere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ji atụ ụjọ ịlụ di
like etu i si kwuo ya ụfọdụ not ya ụmụ ụfọdụ ọ bụghị nwaanyị ụmụ nwaanyị na maka na e nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị torula ịlụ di gị jụọ ha sị mba na ha achọba ịlụ di na ụjọ na-atụ ha ha achọkwa nke a nke ọzọ kee ihe i chere na-akpata ya bụ okwu a nke ha na-ekwu okay ihe mụwa chere ọ sị m na ihe ndị niile nwere ike ibute ife ndị niile ihe mụwa chere mụ onwe m chere na o nwere ike ịbụ ebe onye si too ọ na-esocha akpata ihe mere some ladies will be like they are not yet ready to marry ka anyị jiri maka ka m kọwa like background so onye imagine in a situation nne na nna mmadụ nne ya na nna ya na-alụ ọgụ or ha enweghị ịhụnanya na the ezinụlọ ọ ga-eto chee na otu a bụ otu marriage dị so otu ọ ga na-afụ ụmụ nwoke niile ka mpa ya or ka mma ya abịa ọ ga-asị ee o nwere ike nwoke nke a ga na-eti m ihe ma m ga na marriage so what's the need of going into marriage again so m na-eche na one thing na-akọsụkarị some ladies are not like ready to marry bụ the background i toro because a na-asị bring up a child in a way when he grow he won't depart or she won't depart from it so imagine growing up in a place where O nweghị family nọ in peace. They're always fighting. They're always I'm sorry I dey use English. Ha mgbe niile ha na-alụ ọgụ. Mgbe o nweghị ịhụnanya na the ezinụlọ. So ọ ga-akọsụ the person both mentally everything that she will not like be willing to give even a relationship or marriage a try. So that's what I think that is the first thing na-akọsụkarị ụmụ nwaanyị a na-alaiki ịlụ di n'oge dị mma nwaada Oluebube i kwuole ọtụtụ eh, ihe ndị bara uru mana ihe m sị m ajụọ wụ e nwekwara ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị nke na-atụ ụjọ ma ndị nke na-ekwu na ha achọghị ịlụ nwoke na-ejighị ego i che na ọ wụ ihe a sokwa na ihe na-eme ụfọdụ ụmụ nwanyị ji ha na-alụ di n'oge ma ọ i che na o so na ihe ndị na-atụ ụfọdụ ụjọ ịlụ di ihe na-atụ ha ụjọ wụ ịlụ di na-eju ha ego na-eji ya. and dịka i si kwuo e nwekwara ọtụtụ ụmụ nwaanyị ndị toro na ezinụlọ Mm. nne ha na nna ha bikwara n'udo enweghị onye na-akụ ibe ya ihe. ọ bụ eziokwu na enweghị alụmdi na nwunye dị Dị perfect. perfect 100% Yeah. mana e nwekwara ndị eh, a ga- a na-eji ya ama atụ ndị nke dịtụ mma n'ihi na enweghị nke dị mma karịa ibe ya nke ọbụla nwere nsogbu nke ya na ya so ihe m na-ajụ bụ ndị nke tokwere na ezinụlọ ebe a na-enweghị ihe dị ka ebe a lụga ọgụ maọbụ ebe nne ha na nna ha anaghị anọ n'ihu ha ama onwe ha ụra maọbụ na-eme ọtụtụ ihe ndị dị iche iche e nwere ọtụtụ ndị na-atụkwa ụjọ ịlụ di ị chere na ọ bụ ihe ndị na-eme na ikuku nke ndị oyibo na-akpọ social media ebe a pụta ebe ọtụtụ ndị celebrity ndị nke ha na-elekwasị anya enwele nkewa na alụmdi na nwunye ha nakwa ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche i che na ihe ndị a sokwa na-atụ ụfọdụ ndị ụjọ mere ha eji ha chọọ ha ịlụ di o mere ụjọ ịlụ di ji atụga ha okay for that um, for ihe i kwuru na celebrities ndị online because ọ ị ga-abata online ị bata na online i ji phone gị o nwere ike ndị lụrụ today in the um, in the next two weeks ị fụ na ha ekewago ha gbasago o nwere ike ihe a wụ ndị na-erutu couples sị wow this couples ka ị na-erutu emetụ ihe before ị na-elele anya couples ndị abata online sị gị na inye unu nye ha ohere that ha na-alụzikwa so all these things na-ebutecha like i lechaa ya and you say what's the need of going into marriage i don't know like this is what i think so don't judge me like with your your own this thing will be different and another thing is say like what if um onye ahụ nọ n'ezinụlọ a na-alụ ọgụ then gịnị na-akpata sometimes ị ma before ịba na marriage a na-aba relationship ị needịrị onye ị nwere ike ị kwesịrị first before ịba in marriage onye ị na-alụ gị na ya mata onwe unu o nwere ndị na-anọ na relationship n'oyibo a na-akpọ ya relationship ha nọdụ na that this relationship for six years seven years with the guy after some time the nke nwoke agbawa ya obi hapụ ya gaa lụọ onye ọzọ so ị bịa chechaa how many afọ i wastiri with onye aha ị bịa chekwa inye another guy try nwere ike obi gị aga ekwezi just sị ike adịzịrọ gị ka ị just mụziere onwe gị chọtazie ego nọrọ onwe gị i think ihe a na-esocha na reason why some ladies and, and another thing is why some ladies o nwere ndị ladies nwere ego and ha achọrọ ịlụ di or ha chọrọ a na-take care like hard to find man because ha ga-eche that all the ụmụ nwoke niile na-abịa to them are after their money do you get especially some celebrities like you be like ha ga-eche na ụmụ nwoke ndị a niile ị gaghị ama nke laikiri gị for onye nke ị bụ ị gaghị ama nke- onye hụrụ gị n'anya ị ga-eche na ndị niile nọ gị nso fụrụ gị n'anya because of ego i nwe so sometimes it's kind of hard like what I said background na-ebute ya sometimes ị nọdụ na relationship agbawa gị obi ike aga adịzi gị ibidokwa imagine i westichara 6 to 7 years the guy ahapụ gị gaa lụọ onye ọzọ ọ na-esotachakwa na ihe na-eme some girls lechara na-asị ike adịrọzi ha ịlụ di ka ha nọrọ onwe ha ọ dị mma i kwuole ọtụtụ eh, ihe ndị dị iche iche mana ihe ọzọ m sị m ajụọ site na ihe i kwuru afọ ole ka ị chere na nwoke na nwaanyị ga-eme ọyị tupu ha alụba n'ihi na e nwere ndị na-apụta sị na ha yiala ofu nwoke afọ asatọ afọ asaa emechaa ya agbawa ha obi nwee ndị na-apụta sị na ha hụrụ onwe ha otu ọnwa ka o were ha ha alụọ onwe ha n'uche nke gị kee ihe afọ ole ị chere nwoke na nwaanyị nwere ike mekọrịta ọyị tupu ha lụba onwe ha or tupu ha abanyewa na alụmdi na nwunye for mụwa o dependere like afọ ole onye dị like mụwa now let's ka m jiri onwe m mee example for instance let's assume na mụ na nwoke chọrọ ihe na nọdụ na relationship as of now adịbe m ready ịlụ di so mụ na ya nọdụ at least anyị ga na-edate ọ wụgodi like two to three years you get so mgbe m dịrị ready so o dependere mgbe onye ji dịrị ready nke ya so onye dị ready ịlụ di sị at least ọ fụ onye ọ like o nwekwara ike o teke ya one year ị ga-eme expect onye na-adịbe ready ka o tekekwa ya one year o nwere ike iteke so m chere na ọ mgbe both parties dị ready to like take that step take another step to marriage ị ghọtara ihe m na-ekwu okay yeah aghọtara m ikwu ya. ọ bụ eziokwu na a na-akwado akwado tupu emewe alụmdi na nwunye mana kee ihe ị chere ga-eme nwaanyị apụta wee sị na ọ dịgo nkwadobe ịlụ di
for me ihe ga-eme m pụta na-asị adịgo m ready ịlụ di bụ m chọrọ m lụọ di ka m nwee ike na-asupport my husband achọrọ m ka di m bụrụ onye ga-ebu naanị the family achọrọ m in case of something happen we don't pray for bad in the future but what if tomorrow ihe eme ọrụ ọ na-arụ ọnụziri a sack ya or something anyị niile adịgo o nwee ihe anyị ga-ewe so that anything ọ sị ike na-adịghị ya mụnwa anụdị mụnwa apụtakwa wee support us achọ m in a scenario m ga-aba marriage ọ bụrụ naanị my husband ga-ebu sọ ya ibu so achọrọ m ka mụnwa dịtụkwanụ ka m wetụkwanụ ihe small before m sịkwanụ yes I do that kind of thing. ọ eziokwu ihe i kwuru dị mma ọfụma ọfụma mana enwere ọtụtụ ụmụ nwanyị eh. ndị na-enweghị aka ọrụ enweghị ụfọdụ ndị enwere ụfọdụ ndị ndị nke na-enweghị ohere mm, gaa akwụkwọ ya bụrụ na ụfọdụ ndị eh, ezinụlọ ha agaghị azụnwu ha n'akwụkwọ mana ụfọdụ ndị apụta ya na-ama ha ahụ na-ama ka ha gaa lụọ di ka ihe ị chere maka ụmụ nwanyị ndị dị otu a mụnwa ihe m ga-agwa gị ọ sị na i weghị aka ọrụ ị gaghị skuul but ị chọrọ ịlụ di and di gị wetụtara ihe ọ na-eme o jitụ ego m ga-asị ogodi shop ebe ị ga na-ere nri ọ sị na ị dị good in cooking ị ma nri esi emepere gị shop ị na-ere nri ọ sị na ị dị good na ihe ndị ire efe at least be doing something to support the home do you get so ọ sị na di gị ihe ọbụla di gị ego ọbụla were ogodi 100,000 50 ọ sị gị ngwa jide nke mepee ihe ogodi crayfish ka ị na-ere at least that crayfish nwere ike ifeed nri once in a, in a week or something ọ relievetụ the man that's what I would like say ọ bụghị onye niile ga-aga skuul ọ bụghị onye niile ga-amụ aka ọrụ ekwesịkwa iwe ndị na-eme nke a na-eme division of labor so nke ọbụla di gị were ọ nye gị jirikwa ya bido ihe so that sometimes you still support the family ọ dị mma nwada Oluebube i kwutechala ya nga ọ gbara ahara igbo ndị ọma na-ege ntị unu anụlanụ ihe nwada Oluebube kwuru na uche nke ya a sị uche onye adịghị njọ ihe a bụ uche nke ya ka o kwuru ka anyị hapụ ịpụta wee tagbuwe ya na o kwuru nke a maọbụ kwuo nke ọzọ enwekwa ka ị chere ọ na-ekwuteghị ị nwere ike dee ya na comment section wee gwa ya ka ọ mara n'ihi na ọ bụ ihe ka onye ọbụla n'ime anyị na-amụ nwada Oluebube nwere ihe ị nwere ịgwa eh, ndị ụlọ ọrụ Salem TV ihe m chọrọ ịgwa unu unu tia this video anyị mere ka unu share ya by clicking on the share button share so that ndị niile ga-afụ ya and don't forget to follow this page and also like thank you guys for watching ọ dị mma peji nke gị kwanụ i nwere ike ịgwa ha aha ya ndị nke na onyonyo gị na-amasịkwa ka ha nwee ike gaa sorokwa gị wee na-elekwa onyonyo nke gị ị nwere ike iso m na YouTube Irene Enere or on Facebook Irene Swart Thank you. ọ dị mma igbo ndị ọma na-ege ntị anyị abịala n'isi njedebe ya bụ onyonyo n'oge dị ugbu a na-esozi na anyị ma na-atụkwa anya ma gbaa mbọ na-ekesa onyonyo ndị nke anyị na-emepụta igbo ndị ọma na-ege ntị ya dịkwara ụnụ na mma onye ụnụ na-anụ olu ya nwa onye ọzọ bụ na-abụghị maazị egwu ọka ikenna ya dịkwara ụnụ na mma daalụkwanụ